Tili ndi nkhani yomwe ikuzungulira kunjaku yokhudzana ndekuti ndi kugulidwa kwa Amaryllis Hotel ndi aja a Pension Fund. Magaye Colleen Zamba anathawa sanakaoneke. Ndithudi ku Commission of Enquiry imeneyi ya Amaryllis Hotel komanso Public Funds kuti zinayenda bwanji. Kumuitana kangapo anathawa akuti ali kunja kaya zukhala motani ndili kuchipatala ine chani chani zambirimbiri. Now. Lipoti limayenera litulutsidwe koma silinatulutsidwe ku parliament zomwe zapangitsano kunena kuti fanz inayambe kuyankhula zukhala motani kodi? Nde ena akuti litulutsidwe ena akuti lisatulutsidwe anyways a Namalomba wayankhulaponso zina zake zomwe I think ndi ma points abwino kuti apanga consider komano bwanji not tifotokoze nkhaniyi bwinobwino kuti no zikukhala motani magaye week inoyi e Ku Paliyamenti kumayenera kuperekedwe lipoti lija la Commission of Inquiry limene linapangidwa ndi ajatu a Public Account Committee motsogozedwa ndi Baba Malondera kumafunsa kunena kuti kodi zinakhala motani kunena kutino anthu atenge ndalama za Public a fe- pension fund akapeze kuti no akagulira nde kuti Amaryllis Hotel zinachitika ndi zani ndi ndani analamula zimenezo and mwakhala mukutsatira bwinobwino anthu osiyanasiyana kumafunsidwa mafunso live pa kamera ena kumajejema enanso kumanama pomwepo ena ndikumagwidwa ndithu ndi mabodza awo pamenepopo Now, anthu ambiri anapezeka kuti anafunsidwa funsidwa mafunso koma panatsala munthu mmodzi amene amayenera afunsidwe ndipo akuoneka kuti munthu ameneyi ndi ofunikira kwambiri mayi Colleen Zamba omwetu ndekuti anali mlembi wa president kalero mulamuliro wa Chakwera. Mayi ameneyuyu ndi zonena kuti amayenera akafunsidwe nawo mafunso pamenepa chifukwa chonena kuti akuti kochitidwa ziganizo zonena kuti no Amaryllis Hotel igulidwe zima meeting zina ndi zinazo Mayi ameneyu anali nawo mmodzi mwa akuluakulu akakhala nawo kuti, kumeneko. Mmodzi mwa akuluakulu kukhala ngati amene analinso ndi voicinso kumenekoko. Mzimayi amene akuyenera afunsidwenso mafunso adziwapo chani gawo lake? Komatu chimene chinachitika nchonena kuti mzimayiyu atayamba nde kuti kumamuitana, mzimayiyu samabwera. Anamuitana koyamba sanabwere. Kachiwirinso sanabwere. Kufufuza akuti iyayi ndili ku chipatala ku South Africa ine ndikudwala. Komatu nde kuti no, fanz inati yayi ngakhale unena kuti ukudwala kodi ma umboni ndi anji onena kuti uli chipatala ku South Africa ife tikhulupirira bwanji kuti iweyo ku- uli ku chipatala at least produce ma evidence onena kuti yayi munthuyi idali yani ku chipatala koma kodi apapa munthuyi sakuthawa chifukwa nkhani mukuziwa kale kuti no pakamera paja kumapezeka zoti anthu akumajejema pamene paja enanso ndikumapezeka kuti akumbwandiridwa pamene paja apa kumagwidwa pa ufiti Mwaiwona? Ndiyeno kwapezeka zonena kuti no, lipoti limene liperekedwe limene tanenera masiku apitawa, ndipo no, zinali ndithu pa program, pa, pa, pa, timati order paper paja, eti, ee, chi, chioda, chi, chipepala chimene chimawonetsa ndondomeko za mmene tsiku liyendere nde kuti ku Parliament nthawi imene, iyayi, nthawi yakutiyakuti tidzakambirana zakuti, nthawi yakutiyakuti tidzakambirana zakuti, nthawi yakutiyakuti, ina panalinso nde kuti no, ah, ka space konena kuti nthawi iyi, Ndiye kuti tizayenera tizalandireno lipoti lokhuzana ndi chani? Ndi kafukufuku ameneno a public account committee achina baba malondera apanga kuti koditu apeza zotani tizayenera tizamve lipoti limenelolo. Koma kwapezeka zonena kutitu nthawi ija itafika kunapezeka zotino ndiye kuti basino anadumpha pamenepo poti ayi apa sitipeleka lipoti lija. Zikukhala motani nkhani ndiyonena kuti fanzi aku boma akana zoti ayi ife sitingalandire lipoti chifukwa lipotilo ndi half baked ndilonena kuti ndi lipoti lija loti langophikidwa mbali imodzi, mbali inayo ndiyoti sinatani, silinatheke bwinobwino. Nkofunika kuti ena ndi ena ake nde kuti akufunsidwa mafunsoso m'menemomo aonekemo. Ena ndi ena ake ndani? Kumanena ndiyoti mayi Colleen Zamba. Nawo ndi pameneno kunabwera dzulo la sabata Shadreck Namalomba kumakamba zonena kuti iyayi, nkhani izizi zonena kuti no, Eee report chani chani litulutsidwe nthawi ikutha ku parliament mwina itsekedwa pompano zikukhala motani report likuyenera litulutsidwe yeah report likuyenera litulutsidwe koma sitingalithamangitse ifeyo ngati akumbali ya boma sitilandira report ilili kuti tiyambeno kupanga ma action pamene anthu ena ndi ena ofunikira ndioti sanatani sanafunsidwe mafunso anthu ake ndi achina ndani takamba kale achina colleen zamba ndi shadreck namalomba kamba motsindika kunoti yayi mayi colleen zambawo akuti anachokamo mdziko muno sanayankhe iwo akuyenera ayankhe amenewowo simungatipase report amayi amenewo asanayankhenso mbali yawo tikuyenera timvenso mbali yawo tione kunena kuti kodi zingakhale motani tikamakapanga ziganizo tisamakake kumakhala pasi kumene kuti ziganizo izizi nde tione tikhala moti tizitipanga motere motere pamene nde kuti awowonso kuti koma amayenera akakhalemo nde mulibe mwina mwina iwo anali ndi piece ya information yofunikira ayi ndithudi nde report lija noti salilandira pakanali panopa kufikira nde kuti mayi colleen zamba atafusidwaso ndekutitu kumeneko ku public account committee nanga iwowo ali kuti takamba kale south africa akutitu ku chipatala zoyenda motero magaye i think linali dzana limenelo pamene no tinadzangoona zonena kuti order paperyo eti nazaiona pena pake konena kuti no lipoti linadumphidwadi nde fans inayankhula ina ndi ina komano muziwa kale za mafuta zija ndiye kuti zitavuta pena paliponse anthu anapezeko zoti chidwiso analibe koma nazaiona kuti ah, apapatu adumphatu pa order paper apa sanayankhulepo nkhani za lipoti zikukhala bwanji lipoti silinatuluke ndiye kuti these are the reason akamba kunena kuti no ifeyo sitingalandire lipoti ngati no lipoti limenelolo amayi colleen zamba mulibe Iwowonso ndi one of the important figures to appear in that report, mmodzi mwa anthu akuluakulu amene akuyenera azaoneke ndithu mu report limenelo, tisaiwale ndi mlembi wa president ndekutino zambirinso ali ndi ma detail ambiri oti ayankhe mmenemomo. Anyways, komanso pano achina Baba Malondera akukamba zonena kuti iyayi, report ilitu ndizoti kwa ifeyo tikuona kuti lili ready. Sitikufunikiranso zoti kaya ndi azamba kaya ndi chani, nanga si munthu tamuitana koma lipoti likuoneka kutino lili ready, likhoza kupezeka kuti lipangidwe presented, tikaliulutsa mmene muja mu nyumba ya malamulo kenakono boma alilandira, aone no kutino angapange motani ndi zimene tapezamo tino mmenemomo chifukwa nde kutitu muli zinthu mmenemo zimene zapezeka. Zotino amayi Colleen Zamba tikhoza kungopanga zotino iyayi basi tiyeni tingopitiliza chifukwa kuti munthuyu tamuitana koyamba sanabwere, kachiwiri sanabwere so tiyeni tipange bwanji? tizingodikilira ndi parliament ikhala ikutsekedwa chapompano? ma guy ngati mantha ali onena kuti parliament ikhala ikutsekedwa chapompano ndiye chifukwa cha zimenezozo report likuyenera litulutsidwe ayiyayiyaya kuli bwino ndiye kuti parliament itsekedwe report lisatulutsidwe report litulutsidwe pokhapokha likakhala lili lede ngati fans ya ku dpp ikukamba ya ku dpp kumbali ya boma ikuona kuti ayi report lisinatheke ndiye kutino Zokatsatira, zokachoka mukati kajeni report limenelo zotsatira zake sizikakhala zokhutiritsa wina aliyense. We want aliyense akakhalepo akafunsidwe mafunso amene akukaikiridwa, zikatero nde kutino iwowo akapange ziganizo ku boma ali nde kutino kupanda kukaika kwina kulikonse koma koma wakuti wakuti wakuti amayenera akhalemo, wakuti wakuti akhalemo. Tikuyenera nde kuti every detail, we need every detail. And Mayi Colleen Zamba ndi ofunikiradi mu reportimumu, let's be honest ma guy. Amayi amenewawa ndi ofunikira kwambiri. chifukwa ndeti iwowa ndi ameneno mwanjira ina yake ngati kunali zima meeting izo iwowonso mwina ndi amenenso mwina amatha kumakaimira president chifukwa ndi amene amasunga ma detail onse ma meeting ma mi ma minutes onse a president amayenera azisunga ndiwo anali a secretary ake now amakapezeka m'zima meeting zimenezozo zima meeting zomwe akuona kuti Nasopo amakazipanga kaya amakazipanga kumbali kaya zimakhala motani nde mukanene kuti iwowo asapezekemo No akuyenera apezekemo akuyenera apezekemo and we want the truth chomwe tikufunafe apa ife ndi chilungamo paja tinanena kale dzulo zonena kutino za Amaryllis Hotel maso athube anakali komweko fans ingakhale kunena kuti mwina yazizizilitsa zizilitsa anthu akuyang'ananso mwina the problem of the day kuti leroli kuli zotani kaya ndi zamafuta kaya ndi zotani komano chilungamo nchonena kuti ife tikutsatirabe ndi chomwe tikufuna ndi chilungamo pamenepopo Sizingatheke zonena kutino anthu azigwira ntchito kuyamba nde kuti 1 mpakana 30 January mpakana December chaka chaka chaka chaka cha zaka kumadutsa anthu akugwirabe ntchito kugwira ntchito kugwira ntchito osati masewera kutumikira dziko linoli mukuwadula nde kuti ka pension kawo kandalama kono ati azalandire akazapuma ndiye akamazafika no nthawi imene azapeze no kandalama kaja kulibe that's not fair and if we can't sit down and then nkumayang'ana zimenezi and then tikamakamba izizi tikukamba zonena kuti kaya inu ndi aku dpp kaya inu ndi aku mcp nonsenu mukukhudzidwa ndi izizi and pasakhalenso munthu amene anganene kuti ah dpp sikukhuza makape aku dpp ena ake zikuwakhudza izizi chifukwa chonena kuti no Iyi Amaryllis Hotel yi ata anayamba zoti igulidwe ndi fans ya ku mcp sopano imeneyo ikuziwaponso kanthu ikuyenera ifotokoze. Kuzabwera amene amalizisa nkukaigula ndi fans ya dpp ee fans yomwe ikulamulira panopa ndi imene yakagula zimezi otherwise ino fans iyi ngati ina yoti sizikuwakhudza a dpp amene azipange control for Amaryllis Hotel yo ma transactions zikuoneka kuti agulidwa achitika ndi kutino nthawi imene dpp inali m'boma ndi zinthu amene pachitika ziti chifukwa tinaona achina frank mbeta aja akafunsidwa mafunso kumva zosiyanasiyana ana gabriel chembezi aja akafunsidwa mafunso inu tiyeni yankhani kumbali yanu anthu aku- aku reserve bank amakafunsidwa mafunso yankhani kumbali yanu inu munapangako gawo lanji chinthucho chinagulidwa ndi fans ya dpp komanso a mcp iso anaperekaponso gawo lawonso nawo ndi nonse inu a mcp ndi a dpp amene zikukhudzani izizi mukuyenera muyankhe Sitikukamba zonena kuti ndi wina aliyense ku zipani zimenezo koma amene zikuwakhudzawo akuyenera mpakana amenewo apezedwe ndipo ayankhe ayankhe amenewowo ngatitu anapanga zolakwika ndiye kutino apite pa khoti amangidwe amenewo apite pa khoti khoti likaweruze ifeyo sitingamasekerere zopusa ngati zimenezozo iyayi kumangowapondereza basi maziphunzitsi mmene amavutikira muja. No, it's very very sad. Ine ndikamawerenga kamba za nkhani iyi ndimakumbukira kwambiri aphunzitsi anga ena ake kuja ku kumulodza kumulodza CDSS chakwera 23. Ma guy kumaona mmene amaonekera koma ati anatiphunzitsa tu ifeyo eti some of this knowledge we got from them. Anatiphunzitsa koma kuwaona mmene amaonekera zizitu koma ati wa mukuti mu- mu- awo akulandira ndalama mmene zikuyendera eh? ma guy amavutika vutika vutika osati masewera akazamalizano choncho asapeze kuti azizasewera tunso china zichonse that's not fair no tikufuna chilungamo chioneke anthu amene wawa ndalama zawo zipangidwe trace bwinobwino osasewera ni ndalama za anthu amene wawa yayi ngati tu zili zimenezi tanena kale kuli bwino mulithesepo thumba limenelo ndalama zawo wina aliyense mumpase ndalama zake e ngati sikhale choncho koma chilungamo chioneke amene analakwisa apa amangidwe we can't keep on going like this sitingamapitirize no kumayenda chonchi yayi. Akuti.